Tugann Sarah agus Saorla brat Scoil Acla chun na haltóra. Ardaíodh an brat seo ag chuile ócáid a bhí ag Scoil Acla le dhá scór bliain anuas. Ardaíonn muid an brat anois ag an chéad ócáid de Scoil Samhraidh Scoil Acla 2026. Tugann Lorraine an fheadóg stáin chun na háltóra. I rith na seachtaine seo beidh ceol binn le cloisteáil ar fud Acla.

So tagaimis le chéile in ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen. Grásta ár dTiarna Íosa Críost Agus grá Dé agus cumann an Spioraid Naoimh libh go léir. Agus leat féin. So, Céad Míle Fáilte do Phobal Dé go dtí Aifreann an Domhnaigh don Aifreann Scoil Acla, Seachtain Scoil Acla. Scól, Scoil Cheoil. Tá na daoine agus na páistí ag foghlaim an ceol, cloisteáil tríd an paróiste, tá sé go hiontach agus go hálainn. Tá fáilte chuig na héisteoirí ar Raidió na Gaeltachta atá linn inniu ar maidin. Do gach duine a tháinig anseo inniu chun an Aifreann Scoil Acla a ceiliúradh, céad míle fáilte romhaibh. Guímid go speisialta inniu ar son na daoine a fuair bás, Mary Ellen agus Jim Dennis agus Anne Veazey agus Mary Molloy. Go dtuga Dia suaimhneas síoraí dóibh go deo. Smaoiním freisin ar na daoine ag dul suas Cruach Phádraig agus na foireann ag imirt i bPáirc an gCrócaigh inniu. Maigh Eo abú! So a chairde, tugaimis ár bpeacaí chun cuimhne ionas go mb'fhiú sinn an t-Aifreann a ceiliúradh. Admhaím do Dhia Uilechumhachtach agus daoibhse a chairde gur pheacaigh mé go trom le smaoineamh agus le briathar, le gníomh agus le faillí. Trí mo choir féin, trí mo choir féin, trí mo mhórchoir féin. Ar an ábhar sin impím ar Naomh Muire Síor-Ógh, ar na haingil agus ar na naoimh, agus oraibhse a chairde, guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.

Glóir do Dhia sna harda agus ar talamh síocháin do lucht a pháirte. Molaimid thú, móraimid thú, adhraimid thú. Tugaimid glóir duit, gabhaimid buíochas leat as ucht do mhórghlóire. A Thiarna Dia, a Rí na bhflaitheas, a Dhia, a Athair uilechumhachtaigh, a Thiarna, a Aon-Mhic, a Íosa Críost, A Thiarna Dia, a Uain Dé, Mac an Athar, tusa a thógann peacaí an domhain, déan trócaire orainn. Tusa a thógann peacaí an domhain, glac lenár nguí. Tusa atá i do shuí ar dheis an Athar, déan trócaire orainn. Óir is tú amháin is naofa, is tú amháin is Tiarna, is tú amháin is Ró-Ard, a Íosa Críost, mar aon leis an Spiorad Naomh i nglóir Dé an Athar. Amen. Guímis. A Dhia ár nAthair, tagaimis le chéile inniu i do chuideachta. Thaispeáin Íosa dúinn méid do ghrá. Smaoinímis ar an oíche a thug sé é féin dá chairde mar arán na beatha. De bhrí go bhfuilimid ag glacadh le arán na beatha inniu, iarraimis go gcabhróidh tú linn grá a mhéadú ionainn duitse agus dá chéile, sin é ár nguí chugat, trí Chríost ár dTiarna. Amen. Sliocht as an Chéad Leabhar na Ríthe. Dúirt Dia, 'Cibé rud is mian leat a fháil uaim, iarr orm é.

pobal atá chomh hiomadúil sin nach féidir a líon a áireamh ná a mheas. Tabhair do do shearbhónta croí tuisceanach le do phobal a rialú chun an mhaith a aithint thar an olc. Óir cé a d'fhéadfadh a bheith i gceannas ar an bpobal seo atá agat atá chomh líonmhar sin? Ábhar sásaimh ab ea don Tiarna gur iarr Solamh a leithéid dó. Dúirt an Tiarna leis, De bhrí gurb é seo an rud a d'iarr tú agus nach fad saoil duit féin a d'iarr tú, ná saibhreas, ná bás do naimhde, ach thú a bheith in ann breith thuisceanach a thabhairt. Déanaim duit ar an toirt mar a d'iarr tú. Bronnaim ort croí ciallmhar tuisceanach, i dtreo nach raibh do leithéid riamh romhat agus nach mbeidh do leithéid i do dhiaidh.

A bhráithre, tá 's againn chomh maith go gcomhoibríonn Dia san uile ní leo siúd a bhfuil grá acu dó agus a bhfuil glaoite aige orthu de réir a chomhairle. Mar na daoine a thogh sé roimh ré, cheap sé ó thús iad le bheith ina macasamhla dá Mhac féin, sa tslí go mbeadh seisean ina chéadghin ar mhórán bhráithre. Agus na daoine a bhí ceaptha ó thús aige, is iad sin a ghlaoigh sé, agus na daoine a bhí glaoite aige, is iad sin a d'fhíréanaigh sé.

So go raibh an Tiarna libh. Agus leat féin. Sliocht as Soiscéal Naofa de réir Naomh Maitiú. Glóir duit a Thiarna. San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail, Is cosúil ríocht na bhflaitheas le stór a bhí i bhfolach i ngort. agus an fear a d'aimsigh é, d'fholaigh gur imigh le barr áthais ag díol a raibh aige gur cheannaigh an gort sin. Ná fós, is cosúil ríocht na bhflaitheas le ceannaí a bhí ag lorg péarla breátha, tharla aon phéarla amháin leis a bhí róluachmhar agus d'imigh agus díol a raibh aige gur cheannaigh sé é. Soiscéal an Tiarna. Moladh duit, a Chríost. A Phobal Dé, lucht éisteachta Raidió na Gaeltachta, thar ceann Choiste Scoil Acla, ba mhaith liom fáilte chroíúil Acla a chur romhaibh go léir chuig an tAifreann buíochais, ceiliúrtha seo ag tús Scoil Samhraidh Scoil Acla. Táimid ag súil go mór leis an tseachtain atá amach romhainn, ag ceiliúradh ceol, cairdeas, comhluadar, ár n-oidhreacht, ár gcultúr, ár dteanga agus spiorad na nGael. Ag deireadh na bliana seo caite, d'fhág John Twin McNamara, bunaitheoir Scoil Acla slán linn agus chuaigh sé abhaile dá bhaile síoraí. Méala mór é a bhás dúinn uilig. Cuireann an fear a luadh sa Soiscéal inniu, John Twin, i gcuimhne dom. Bhí creideamh iontach láidir ag John Twin, bhí an-bhród aige as Aifreann Scoil Acla. Nuair a d'éirigh le John rud eiscéint a bhaint amach, níor shuigh sé síos ar a sháimhín só, an rud a déarfadh sé, ná, Níl ansin ach an tús, céard é an chéad céim eile? Bhí an-ghrá agus an-suim ag John i gcúrsaí peil Mhaigh Eo, ar ndóigh. Tá mé cinnte gur éirigh leis druma nó buabhall a fháil agus go mbeidh sé ag gríosú foireann peile Mhaigh Eo i bPáirc an Chrócaigh inniu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a ghlacfaidh páirt sna n-imeachtaí le linn Seachtain Scoil Acla agus tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh astu. Buíochas ó chroí leis an tAthair John, ár gceoltóirí, Julie, Lorraine agus Cór Séipéal an Phollaigh, foireann Raidió na Gaeltachta, chuile dhuine a bhí páirteach i gceiliúradh na hAifrinne, Nár laga Dia sibh agus go mbeirimid beo ag an am seo arís. Thug Dia ár nAthair gealltanas dúinn nach mbeadh sé i bhfad ó éinne a ndéarfadh paidir leis. Lán de chreideamh, de dhóchas agus de ghrá, iarraimis air éisteacht linn inniu. Guíonn muid ar son ceannairí an domhain, go dtabharfaidh Dia spiorad na heagna agus an tsíochána dóibh, ionas go gcuirfidh siad deireadh le cogadh agus le fuath. A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. Guíonn muid ar son na seandaoine is na daoine tinn, sa bhaile nó san ospidéal, agus do na daoine atá in ísle bhrí faoi láthair. Go dtabharfaidh Dia misneach agus sólás dóibh. A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. A Thiarna, gabhaimid buíochas leat as ucht na buanna a thug tú dúinn. Cuidigh linn úsáid a bhaint astu, go mór mhór bua an cheoil, ár dteanga agus ár gcultúr. A Thiarna éist linn. A Thiarna bí ceansa agus éist linn. Cuirimid faoi bhrí na guí clann Scoil Acla, idir scoláirí, teagascóirí agus lucht tacaíochta. Gabhann muid buíochas leo uilig as a gcairdeas agus a gcomhluadar i rith na seachtaine. A Thiarna éist linn. A Thiarna bí ceansa agus éist linn. Go ndéana Dia uilechumhachtach trócaire ar anamnacha ár sinsir uilig go léir. go háirithe iad siúd a bhunaigh agus a ghlac páirt i Scoil Acla. Guíonn muid go speisialta inniu ar son anam John Twin McNamara. Cuimhníonn muid chomh maith ar Bob Gardiner a bhásaigh i rith na bliana. Go dtuga Dia suaimhneas síoraí dóibh go léir. A Thiarna éist linn. A Thiarna bí ceansa agus éist linn. Guíonn muid go speisialta inniu ar son Mary Ellen agus Jim Denis McNamara agus dá n-iníon Anne Veazey agus Mary Molloy, go dtuga Dia suaimhneas síoraí dóibh go deo, a Thiarna éist linn. A Thiarna bí ceansa agus éist linn. A Dhia ár nAthair, éist le na paidreacha a ofrálaimid duit in ainm Íosa atá linn inniu agus go deo na ndeor.

Guígí, a chairde, go nglaca Dia an tAthair Uilechumhachtach leis an íobairt seo uaimse agus uaibhse. Go nglaca an Tiarna leis an íobairt seo ó do lámha, chun onóir agus glóir a ainm, agus chun sochair dúinne agus don Naomheaglais uile. A Dhia, ár nAthair, tagaimid anseo os do chomhair ar an lá naofa seo le háthas inár gcroíthe. Go nglaca tú ár n-íobairt seo d'arán agus d'fhíon, bronntanas álainn an domhain a chruthaigh tú féin, agus muidne ag glacadh le harán na beatha, tabhair cabhair dúinn grá a roinnt lena chéile agus leat féin, sin é ár nguí chugat, trí Chríost ár dTiarna. Amen. So go raibh an Tiarna libh. Agus leat féin. Tógaigí bhur gcroíthe in airde. Tá siad tógtha in airde againn chun an Tiarna Dia. Gabhaimid buíochas leis an Tiarna Dia. Is ceart agus is cóir sin. A Dhia ár nAthair grámhar, tá áthas orainn buíochas agus moladh a thabhairt duit mar go bhfuil grá agat dúinn. De bhrí go bhfuil grá agat dúinn, thug tú dúinn an domhan mór álainn seo. De bhrí go bhfuil grá agat dúinn, chuir tú do Mhac Íosa chun sinn a thabhairt chugat agus chun sinn a bhailiú thart air mar an t-aon teaghlaigh. Ar son an ghrá mhóir seo, tugaimid buíochas duit maraon leis na haingil agus leis na naoimh agus canaimid do mholadh maraon leo.

Moladh le hÍosa a chuir tú le bheith ina chara ag na páistí agus ag na boicht. Tháinig sé le léiriú dúinn go dtugaimid grá duitse, a Athair, trí ghrá a thabhairt dá chéile. Tháinig sé le peacaí a thógáil dínn, óir is é an peaca a cheileann an cairdeas orainn, agus le fuath a thógáil dínn, óir is é an fuath a cheileann an sonas orainn. Gheall sé an Spiorad Naomh a chur anuas chun fanacht linn go deo ionas gur féidir linn maireachtáil mar do chlann. A Dhia, ár nAthair, iarraimid ort anois do Spiorad Naomh a chur chun go ndéanfar de na tabhartais seo corp agus fuil Íosa Críost ár dTiarna. An oíche sula bhfuair sé bás, thaispeáin do Mhac Íosa méid do ghrá dúinn. Nuair a bhí sé ag caitheamh an tsuipéir in éineacht lena dheisceabail, thóg sé an t-arán agus thug buíochas agus moladh duit. Ansin bris sé an t-arán agus thug dá chairde é á rá, Glacaigí agus ithigí uile é seo, óir is é seo mo chorp a thabharfar ar bhur son. Nuair a bhí an suipéar thart, thóg Íosa an cailís a bhí lán d'fhíon, thug sé buíochas duit agus thug dá chairde í á rá, 'Glacaigí agus ólaigí uile aisti seo, óir is í seo cailís mo chuid fola, fuil an nuathiomna shíoraí, doirtfear í ar bhur son agus ar son an chine dhaonna chun maithiúnas na bpeacaí. Déanaigí é seo i gcuimhne ormsa. So fógraímís rúndiamhair ár gcreidimh.

De réir sin, a Athair ghrámhair, cuimhnímid go bhfuair Íosa bás agus gur éirigh sé arís chun an domhan a shlánú. Chuir sé é féin inár lámha le go mba eisean an íobairt a ofrálaimid duit. A Thiarna, ár nDia, éist lenár nguí. Cuir an Spiorad Naomh ar gach aon duine againn atá páirteach le chéile sa bhéile seo. Go gceanglí an Spiorad seo níos dlúithe sinn i dteaghlach na hEaglaise, maraon lenár bPápa Leo, lenár nEaspag Proinsias agus le gach aon duine a dhéanann freastal ar do phobal. Cuimhnímid, a Athair, ar ár dteaghlaigh is ar ár gcairde, agus orthu sin uile nach bhfuil grá mar is ceart againn dóibh. Cuimhnímid orthu sin a fuair bás. Tabhair chugat abhaile iad le go mbeidh siad i do cuideachta go brách. Bailigh sinn uile le chéile i do ríocht, bíonn aoibhneas orainn go brách ansin i gcuideachta na Maighdine Muire, Máthair Dé, na Naomh Aspal, na Naomh uile a rinne do thoil riamh anall trí do Mhac, Íosa Críost. Is tríd, agus leis, agus ann a thugtar gach onóir agus glóir duitse, a Dhia an tAthair Uilechumhachtaigh, maraon leis an Spiorad Naomh, trí shaol na saol. Amen.

Tabhair dúinn síocháin lenár linn ionas go mbeimid, le cabhair do thrócaire, saor ón bpeacaí i gcónaí agus slán ón uile bhuairt agus sinn ag súil go lúcháireach le teacht ár Slánaitheoir, Íosa Críost. Óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht agus an ghlóir trí shaol na saol. A Thiarna Íosa Críost, a dúirt le d'aspail, Fágaim síocháin agaibh, Tugaim daoibh mo shíocháin. Ná féach ar ár bpeacaí ach ar creideamh d'eaglaise, tabhair síocháin di agus aontaigh í ina chéile faoi mar is toil leat féin, tusa a mhaireann agus a rialaíonn trí shaol na saol. Amen. Síocháin an Tiarna libh i gcónaí. Agus leat féin.

Seo é Uan Dé, seo é an té a thógann peacaí an domhain, is méanar dóibh siúd a fuair cuireadh chun séire an Uain. A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leigheasfar m'anam.

Guímis. A Dhia ár nAthair, tháinig Íosa chuig na daoine seo agus gabhaimid buíochas leat as ucht do bhronntanas. Go raibh Íosa leo i gcónaí mar threoir agus mar chara, sin é ár nguí chugat Trí Chríost ár dTiarna. Amen. So go raibh an Tiarna libh. Agus leat féin. Go mbeannaí Dia uilechumhachtach sibh, Athair, Mac agus an Spiorad Naomh. Amen. Tá an tAifreann thart, imigí faoi shíocháin Chríost.